Фӏэхъус гуапэ фызох ди нэтыным къеплъ, къедаӏуэ псоми. Нобэрей гъащӏэм дахэу хэпсэукӏ, зи ӏуэху щӏафэр ехъулӏэныгъэкӏэ гъэнщӏа Мэшыкъуэ Инал ди нэтыным и хьэщӏэщ.

и къэзыбж комиссэм и унафэщӏщ, кӏэщӏу жыпӏэмэ, зэманым декӏуу псэу щӏалэщ. Уэ еджапӏэр тхузащӏэу фӏы дыдэу къэбухащ, иджыпсту очну юридическэм, заочну экономическэм ущоджэ, Инал. Апхуэдиз дипломыр зэбгъэпэщыныр сыт къызыхэкӏыр? Лэжьапӏэ зригъэпэщын щхьэкӏэ дипломыр къигъэсэбэпынущи, абы хуейщ жысӏынущи, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, ар иджыпсту уэ уиӏэщ. Упсэу, Инна, си гуапэщ ӏейуэ сыкъызэребгъэблэгъар, зэманым декӏур лӏыфӏщ. Зэманым удемыкӏуу щытмэ, зы гупсысэ гуэр хэхауэ мис мы дэ дыщыпсэу зэманым уимыӏэу щытмэ, тӏэкӏу удэхуэхауэ къысщохъу. Ар зыуэ зэманым удекӏун хуей. Етӏуанэрауэ, зы ӏэщӏагъэ къэбублауэ хэпщӏыкӏыу къыщыпщыхъум деж, хэпщӏыкӏыу ущыщытым деж жысӏэкъым. Икӏи схужыӏэнукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ӏэщӏагъэ дэтхэнэми дауэдизкӏи зебгъэужьыфыну. Ауэ зэ жысӏащи, зы ӏэщӏагъэ гуэрым тӏэкӏу мащӏэу хэпщӏыкӏыу ущыхъуам де, абы ущытехьэхым де, нэгъуэщӏ зыгуэрым иуӏуэуэ.

Къэсщӏэн жысӏэу ауэдэу сыщӏэтӏысхьауэ сыщӏэсщ.
Иджыстырей зэманым удекӏун щхьэкӏэ, ӏэмал имыӏэу дипломит е дипломищ уиӏэн хуейщ, аракъэ?
Инна, сэ си гугъэмкӏэ иджыстырей зэман жытӏэу дэ жытӏэн хуейкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, зэманым зихъуэжкъым. Сэ си гугъэр, зызыхъуэжыр е цӏыху щытыкӏыу ирырехъу, ар экономикэу ирырехъу, ар щӏэныгъэу ирехъу, ӏэщӏагъэу ирехъуи, цӏыхум мис абы и бгъэдыхьэкӏэра. Аращи, мы упщӏэм жэуап хэха сэ схуетыну къыщӏэкӏынкъым, ауэ жыпӏэну щытмэ, цӏыху дэтхэнэми бгъэдыхьэкӏэ зырыз яӏэщи, сэ си бгъэдыхьэкӏэр жысӏа. Мис зэманым декӏур лӏыфӏщ, ар аращ, дауикӏ зыдебгъэкӏун хуей, ауэ сэ си щхьэкӏэ къысхуэсэбэпыну ӏэщӏагъэрэ щӏэныгъэрэ зэзгъэгъуэтыну иужь сихьэри сыщӏэтӏысхьэжа. Ар аращ сэ. Тхьэм къуигъэхъулӏэ, узыншэу Тхьэм къуигъэух. Экономикэм ди гъащӏэм увыпӏэшхуэ щеубыд, Инал. Уэри уи лэжьыгъэу щытыр аращ, экономикэм зегъэужьын, ар егъэфӏэкӏуэн. Ауэ щыхъукӏи, экономикэм и лъабжьэу щытыр промышленностымрэ технологиящӏэхэмрэщ. Абыхэм теухуауэ дэ ди республикэм и ӏуэхур пщӏэгъуалу щыткъым. Сыт щӏапхъэр экономикэм зегъэужьын папщӏэ? Сэ си лэжьапӏэм теухуауэ къащтуращи, тхьэмахуиплӏ хъуращ сызэрыуври. Сэ си гугъэмкӏэ илъэс зыбжанэкӏэ лэжьахэми а упщӏэм жэуап хэха иратыфыну хъункъым. Ауэ сэ си гугъэмкӏэ экономикэм зегъэужьыныгъэ папщӏэкӏэ пщӏэн хуейр сыт жыпӏэу щытмэ, дэтхэнэ зы цӏыхуми езым и щхьэм деж щыщӏидзэн хуей. Езым и щхьэм щыщӏидзу, Сызыхуейр сыт? жиӏэуэ упщӏэ зыхуигъэувыжыфын хуей. Экономикэм зиужьу щытмэ, цӏыху гъащӏэм зиужьу къысщохъу, экономикэм зиужьу щытмэ, цӏыхум дэтхэнэ зы ар хьэпшып ирехъу, ар лэжьыгъэ ирехъу, ар щӏэныгъэ ирехъу, ар инфраструктурэ мис мы дэ дызыхэтыр ирехъу. Экономикэ зиужьу щытмэ, цӏыхум я гъащӏэр зиужьу ауэдэу сэ соплъ. Экономикэр уэ уи щхьэкӏэ дауэду къызэрыбгурыӏуэр, уэ уи гъащӏэм ар дауэ къызэрыщыбгъэсэбэпыр?
Дауэ къызэрыбгурыӏуэр, зэ жыпӏэуэ сэ си щхьэм къэкӏар, мэ псалъэжь псэм фыдэмылажьэ. Псэм удэмылажьэу щытмэ, дэтхэнэ зы ӏуэху уемыувалӏэми къохъулӏэну, а ӏуэхур къохъулӏэу щытмэ, уэ зыбужьыну, уэ зыбужьу щытмэ, уи республикэм зиужьыну, республикэм зиужьым къэралым зиужьыну, къэралым зиужьу щытмэ, экономикэм зиужьауэ щыту аращ. Аращ си гугъэр.
Иджы экономикэ щыжытӏэкӏэ уэ уи псэукӏэ елъытауэ. Псалъэм папщӏэ, зыгуэр къыщыпщэхуным дей е зы ӏуэху гуэрым ущыхыхьэным дей моуэ утӏысрэ ипэщӏыкӏэ угупсысу, план жыхуэтӏэм уэдэу къептхыхыу а зыхуэбгъакӏуэу экономикэ и лъэныкъуэкӏэ ущыт.
Сыувын ипи сыщытауэ къысщохъу, ар экономикэми хуэпхьу хъуну си гугъэкъым, ар цӏыху хьэлщэн абы елъытауэ къысщохъу сэ си гугъэмкӏэ. Арщи, япэу зэгъэзэхуэн щыщӏэздзар, пэжыр жысӏэнщи, етӏуанэ курсым Повышенная государственная академическая стипендия жыхуиӏэуэ абы сыхэхуауэ япэу миниблым щӏигъуу щысхуралъхьам щыгъуэ, мис иджы зэгъэзэхуэн хуейщ жысӏэри япэу си щхьэм къихьа. Арагъунщ а упщӏэм и жэуапу схуэтынур. Нтӏэ, а миниблыр зэрызэбгъэзэхуауэ щытар пщӏэжрэ? Абы ӏэджэ къыщӏэбгъэкӏа хъун сэ? Си щхьэкӏэ сощӏэж, а жыпӏэ хъунуи къэслъытэкъым, ауэ унагъуэм есхьэлӏащ жысӏэнщи, Абыкӏэ зэфӏэбгъэкӏын. Ди республикэм и Щӏалэгъуалэ палатэм и къэзыбж комиссием уриунафэщӏ, Инал. Абы щевгъэкӏуэкӏ лэжьыгъэхэм кӏэщӏу и гугъу къытхуэщӏ.
Нтӏэ, Щӏалэгъуалэ палатэ щыжиӏэкӏэ нэхъыбэу зэщӏылӏар лэжьыгъэ щӏалэгъуалэрат. Мис, иджыпсту жыпӏэу щытмэ, зы гъэщӏэгъуэну зы гупсысэ яӏэ. А гупсысэр зебгъэужьын щӏэбдзу щытмэ, абы зы хэхауэ зы проект цӏыкӏу къикӏынкӏэрэ мэхъу. Абы хэхауэ зы законопроект цӏыкӏу къикӏынкӏэрэ мэхъу. А законопроектыр дэ ди республикэм ядэу щытмэ, утвердить ящӏу щытмэ, ар хэхауэ Совет Федерацием ирагъэхьынкӏэрэ мэхъу. Абы ипкъ иткӏэ мис а проектыр Ар нэхъ ину къэсщтэнщи, «Моя законотворческая инициатива» жыхуиӏэра. Зыгуэркӏэ проблемэ щыӏу щытмэ, зыгуэркӏэ упщӏэ гуэр яӏэу щытмэ, а упщӏэм хэхауэ дэ езым сэри щӏалэгъуалэм зыхызобжэри, сэ упщӏэ сиӏэу щытмэ, сэ жэуап згъуэтыжыфын хуэдэу, абы къыщынэмыщӏа сэ зы гупсысэ сиӏу щытмэ, а си гупсысэр зэрызгъэкӏуэтэнымкӏэ и зы функционал жысӏын. Мис ауэду щытура щӏалэгъуалэ палатэр при парламенте КБР жыхуиӏэр. Щӏалэгъуалэ гуп щызыхувошэс къывошалӏэри, зы темэ гуэр къывощтэри, абы фыщытопсэлъыхь. Проектым елъытауэ Дгъэхьэзырын хуей зыгуэр щыӏэу щытмэ, документкӏэ жысӏэурэ япэкӏэ догъэхьэзыр. Абы иужькӏэ дэ езыр Советыр, Молодежной палаты дызыхуосри, абы дытопсэлъыхь. Дэ дызэригупсысымкӏэ нэхъыфӏ зэрыхъунум ипкъ иткӏэ унафэ тщӏар. Иужькӏэ уже дэ ди щӏалэгъуалэм бгъэдыдолъхьэ. Езым зыгуэркӏэ гупсысэ яӏэу щытмэ, мыр хъунукъым, мыр хъунущ жыдмыӏууэ сэбэп зэрыхъун иужь дитщ. Абы къыщынэмыщӏа мероприятие жыхуиӏэ екӏуэкӏхэм дэтхэнэ зыми дыхэтыну, абы дэтӏыгъыну. ауэдэ гупсысэ, ауэдэ гукъэкӏ диӏууэ, зэрыхъукӏэ дэдмыгъэхууэ дыхэтщ, докӏуэ. А фыздэлажьэ къомым нэхъыбэу зыгъэгузавэу сыт хуэдэ проблемэ яӏэр? Мис иджысту щытыр псалъэм папщӏэ, ОСАГО жерикӏи, страховкэ щыӏэм, машинитӏ зылъэӏусауэ щытым, зыжьэхэуауэ щытмэ, Страховкэр коэффициент хэхъуэр тӏуми я ейр хохъуэ. Иджы къыжьэхэуам дауч и лажьэщ абы и коэффициент хэхъуэн хуейщ, ауэ къызыжьэхэуам сыт и лажьэр? Ауэдэ упщӏэ егъэув щӏалэгъуалэм, зыри мылажьэуи ауэду дэри догугъэ и абы и коэффициентри щӏыхэхъуэн хуей. Основание жыхуиӏэращ ауэдэ щхьэусыгъуэ щыӏэу къытщыхъукъым. Япэрауэ федеральный закон диӏэ, етӏуанэу постановление правительства диӏэ. Иджы мис абы поправкэ внести ящӏыну хэтура? Мис ауэдэ проблемэм нэхъ ещӏылӏауэ иджырей щӏалэгъуалэр йогупсыс, ар зы щапхъэ. Нобэрей щӏалэгъуалэр сыт нэхъыбэу зэгупсысу убжыр, Инал? Моуэ лэжьыгъэм я гур хуэкъабзэу, ар щӏалэ ирехъу, хъыджэбзу щрети, карьерэм зыдрагъэхьэхыӏуэу пӏэрэ? Карьерэм щӏегупсысыр сыт? Карьерэм щӏегупсысыр а карьерэм къыпыкӏуэну зы мылъку тӏэкӏура хъунщ жызори сэ ауэду согугъэ. А мылъку тӏэкӏум щӏегупсысыр сыт? унагъуэра хъунщ жызори согугъэ. Аращи, дэтхэнэ зы цӏыхури, дэтхэнэ зы нэхъыжь ирырехъу, нэхъыщӏэ ирырехъу зыхущӏэкъуу, зэгупсысу игъэкӏуэтэну зыхуейр и гъунагъуэм, и унагъуэм сэбэп зэрыхуэхъунрэ, и унагъуэ зэригъэшхэнрэ, зэрихуэпэнрэ, нэхъыфӏ зэрищӏынрэ. Арщи, абы къыхэкӏкӏэ ар нэхъыфӏ хъущтми, ди экономикэри нэхъыфӏ хъуауэ къэплъытэ хъунущ. Жаӏэу зэхыбох. Щӏалэгъуалэр лэжьэн фӏэкӏа зыри хуейкъым, унагъуэ ӏуэхур емыгупсысу я зэманыр, я щӏалэгъуэр егъакӏуэ, аджэ иужькӏэ я ныбжь хуэкӏуатэри, я унагъуэ ухуэныр гугъу-сыгъу мэхъу, жари. Нэхъыжьхэм жаӏэ, ауэ абы ипэкӏэ жаӏауэ щымытауэ пӏэрэ ауэду? Абы а нэхъыжьхэр щӏалэгъуалэу щыщытхэм щыгъуэ, абыхэм нэхъ нэхъыжьу щытыжахэм ауэдэу езыхэм щхьэкӏэ жамыӏэу пӏэрэт? Хьэмэрэ дэ тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэ дыхъущтмэ, ди нэхъыщӏэхэм щхьэкӏэ ауэдэу жыдмыӏэну пӏэрэт? Сэ къызэрыщыхъумкӏэ, ауэдэу щытынущ. Ар икӏи тэмэмщ, ауэдэу зэрыщытынур. Цӏыху дэтхэнэ зыми гупсысэ диӏэ. А гупсысэри жытӏын хуей. Жыдмыӏэу щытмэ, ар щыуагъэу къысщохъу сэ. Сэ си гугъэмкӏэ щӏалэгъуалэм ауэдэу щӏыжиӏэр ӏэщӏагъэ гуэр зригъэгъуэта нэужь, еджапӏэ къиуха нэужь, мис къэзухащ, жери лӏыпӏэ йоувэ. Лӏыпӏэ сиуващ иджы дауэ сыхъуну щыжиӏэу лэжьыгъэ щӏигъуэтыр и унагъуэ зэрефӏэкӏуэн, и ӏуэху зэрыдэкӏынра. Ауэдэ ӏуэхукӏэ бгъэдыхьурауэ къысщохъу щӏалэгъуалэ, ди нобэрей щӏалэгъуалэр ауэдэу къащтэу щытмэ.
Ар щӏалэхэм я лъэныкъуэу гу зэрылъыстащи, уэ тӏэкӏу нэхъ уопсалъэ, Инал. Хъыджэбзхэм я лъэныкъуэкӏэ упсалъэмэ-щэ. Иджы, унагъуэ ӏуэху зрамыхуу дэсыныр къебгъэзэгърэ?
Зы тхылъ гъэщӏэгъуэн седжат, пэжу бжесӏэнщи, сыщымыуэн щхьэкӏэ. Зытхар мыращ, схужыӏэнукъым, схужыӏэжынукъым. Автору тӏу си щхьэм илъщи, ауэ абы зы къыхэсхауэ. Сегупсысу зы цитатэ сиӏэ, зы псалъэуха кӏэщӏ. Цӏыхубзыр дэхуэхмэ, къэралыр дэхуэхащ, жери икӏи. Цӏыхубзыр сэ къызэщыхъумкӏэ, иджыри къыздэсым къызэрекӏуэкӏамкӏэ унагъуэ ӏуэхур нэхъ къехъулӏэу къысщохъу. Адэкӏэ цӏыхухъур мис а нетӏэ жысӏахэм егупсысмэ, хущӏэкъуу щытмэ, унагъуэр унагъуэ мэхъуж. Си гупсысэр аращ ар. Щӏэныгъэмрэ акъылымрэ щызэхэухуэнауэ уэ уи лэжьыгъэм щхьэкӏэ уролажьэм. Ауэ абы къыдэкӏуу, гукӏэ, псэкӏэ урилажьэу иджыри зы ӏуэху уиӏэщ, Инал, ар, уэ дахэу шыкӏэпшынэ узэреуэращ. Сыщымыуэмэ, сэ сызригугъэмкӏэ, шыкӏэпшынэм щынэмыщӏауэ, ӏэпэпшынэми, гитарэми уеуэну уэ къохъулӏэ. Къызэхъулӏэу сэ зыгуэр схужыӏэнукъым псалъэм папщӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, зыгуэр къохъулӏэу щыжыпӏыфынур зыгуэр зыгуэру къыбгъэдэувэрэ, мис мыр хъуащ, къохъулӏащ къыбжаӏэу щытмэ, утыку уихьэрэ утыкум уэ Уи щхьэ узыхурикъужу, уэ удовольнэу укъикӏыжу щытмэ, мис нтӏанэ къохъулӏэу къысщыхъуну. Сэ иджысту къызэхъулӏэу къысщыхъукъым, сэ иджысту абы сызэреуэр сфӏэтэмэму схужыӏэнукъым, ауэ, гъэщӏэгъуэну къыщӏидза гъэщӏэгъуэну гъащӏэм сыхуишауэ жыпӏэ хъуну а лъэныкъуэм. Сэ университетым сыщӏэсу етӏуанэ курсым Къэзуха къудейуэ сыщымыуэу щытмэ, си ныбжьэгъу щӏалэ, къызжиӏа, моуэду Бытырбыху дыкӏуэнущ, дауэ уеплърэ, гитарэ уеуэу зыхэсхащ, жиӏа. Ауэду щыхъум, нтӏэ, гитарэрауэ пӏэрэ сызэуэн хуейр жысӏэри? Сытегушхуа, сытегушхуэри, моуэду дежьэнущ, къызжаӏащ, уеуэфыну щытмэ, тхьэмахуэм и кӏуэцӏкӏэ зебгъэсэфыну щытмэ, уздэтшэнущ. Ауэду щыхъум, сэ соуэф, жысӏа, сэ си гугъар гитарэрат, ар мыхъум, ар ӏэпэпшынэу щӏэкӏа. Арти, Бытырбыху ӏейуэ сыщӏэхъуэпсу, сыхуейуэ сыкӏуэну, слъагъун, слъэгъуарэт жысӏэуэ. Нэгъуэщӏ зыгуэрым хузэфӏэкӏар сэ щхьэ схулъэмыкӏынрэ жысӏэри сыбгъэдэува, тхьэмахуэм и кӏуэцӏкӏэ зэрыщытыр жысӏынщи, си ӏэ сэмэгур псыб си ӏэ сэмэгур си ӏэпэр псыбыб хъуауэ зезгъэсащ, дежьэри хъуащ, жаӏэри иджы дыкъэкӏуэжа. Ауэдэу ӏэпэпшынэм. Тӏэкӏу сыхуэӏэзэу схужыӏэну, мауэ зезгъэса иужькӏэ шыкӏэпшынауэ ӏэпэпшынэ ущеуэкӏэ, ӏэпэпшынэм урысыбзэкӏэ бит жыхуиӏэращи, бит нэхъ иӏыгъыу щытщи, шыкӏэпшынэр абы йодаӏуэри, шыкӏэпшынэри абы зытрегъахуэ. Аращи, ӏэпэпшынэмрэ шыкӏэпшынэмрэ зы щыхъум дей дахэ мэхъу.

Дыгъэщыгъэу мэгугъэ, лъагъуныгъэу мэгугъэ, дыгъэтыгъэу мэгугъэ, хьэр мэгъищэу мэгугъэ. Гитарэми, шыкӏэпшынэми, ӏэпэпшынэми щыми уоуэ, ара?
Нтӏэ.
Щыри зэгъусэу уи гум къехуэбылӏэрэ? Дэтхэнэ зыми зэрыӏэмэпсымэр къызгурыӏуэу упсэу жызоӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, гитарэм Ебгъуанэ классым щыщӏэдзауэ зезгъэса. Абы ипкъ иткӏэ ӏэпэпшынэми зезгъэсэфауэ ара, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ар тӏури струнэщ. ӏэпэпшынэр гитарэм нэхъ тӏэкӏу, нэхъ цӏыкӏуу, струнауэ щы дэлъууэ, бзэпсу щы дэлъу щыту ара. Шыкӏэпшынэм сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ сеплъу щытмэ зыгуэрым. Ар зэригъэбзэрабзэр слъагъууэ, ар сфӏэгъэщӏэгъуэну уей сэ ауэдэ схуэмыщӏыну жысӏэуэ сызэщӏэхъуэпсу зещтар, ауэ къызесхуэ, къызесщтам ипкъ иткӏэ. Ауэ дэтхэнэ зы цӏыху къыздэгъуэгурыкӏуам нэхъ хэхауэ упсэу жесӏэну сыхуейщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ахэр мыхъуамэ. Сэ абыхэми зезгъэсэну къыщӏэкӏынтэкъым.
Фӏэщӏыгъэцӏэ дахэ фиӏэу Нартыгу жиӏэу апхуэдэ гуп уэ ухэтащ, Инал. А гупым и гугъу къытхуэщӏыж. Абы сэ си гугъэмкӏэ уэрэд жыӏакӏуи, шыкӏэпшынауи, ӏэпэпшынауи зы адыгэ щӏалэ гуп фыщызэхуэсауэ, утыку фыкъихьу, уэрэд дахэу щывгъэзащӏэу фыщытащ. Фольклорнэ вокально-инструментальнэ ансамбль Нартыгу жыхуиӏэрати. Мис а Нартыгур тхьэмахуэм и кӏуэцӏкӏэ дызэрыгъуэта. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абдей дыщызэрихьэлӏауэ къысщохъу мис ауэдэ щӏалэгъуалэ. Сэ си гупсысэм уэдэ гупсысэ зиӏэ. Мис а ӏэпэпшынэ ирехъу, шыкӏэпшыну ирехъу зедгъэужьынщ, жытӏэри, абы ипкъ иткӏэ дызэрыгъуэтауэ къысщохъу.

Нтӏэ, Инал, иджысту а гупыр щыӏэж, абы фыщылажьэр, иджыри фыщызыхуэзэ, фыщызэрыщӏэ щыӏэ. Утыку фихьу фэ фи ӏэдакъэщӏэкӏ цӏыхубэм евгъэлъагъуэ хуэдэу фыщыт.
Упсэу, Инна. Иджы утыку ущихьэкӏэ, сэ си гугъэмкӏэ абыкӏэ къыщӏэздзэнщи, гупсысэ бгъэдэлъын хуейр сыт? Укъацӏыхунраӏым, цӏыху зэбгъэхъуэпсэнра? Мис мыбы ищӏэр сэ сщӏарэт жиӏэн щхьа, сыт ауэдэ щӏэхъун хуей жыпӏэрэ, сэ си гупсысэ бжесу щытмэ, дэ ди тхыдэм хэтщ, дэ ди нэхъыжьхэм я адэ-анэхэм абы аджэжкӏэ уӏэбэу щытми, дэ ди щыӏэм хэтщ ар икӏи, ар дэ дымыщӏу щытмэ, дэ дызиӏысыр дэ дымыщӏэжура? щӏыщымыӏэж жыпӏэу щытмэ, ар щыӏэжщ, ауэ ар щыщыӏэр формальнэуэ ансамблыураӏым, ар щыщыӏэр мис а щӏалэгъуалэ гупым дэтхэнэ зыми ди гумрэ ди псэмрэщ. Пэш хэхауэ мыращ жысӏэуэ схужыӏэнуӏым диӏэу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Мис мыращ муэду дызыхуэзамэ хъунут, жыдоӏэрикӏи, ар дыдей ирырехъу, ар си ныбжьэгъу щӏалэу а гупым хэтауэ ирырехъу, хьэщӏэщ жыхуиӏэм хуэдэ цӏыкӏу къызыдогъэпэщрикӏи, абы дыщӏэсщ тӏэкӏуи зыгуэрым дытепсэлъыхьынумэ е макъамэ дахэ дедэӏуэну щытмэ. Сэ схуэщӏэр зыгуэрым хуэщӏэнкӏэрэ хъунуӏым, сэ къызбгъэдэсым хуэщӏэр сэ схуэмыщӏэнкӏэрэ хъун? Сэ нобэ нэхъыфӏ сыхъу щытмэ, нэхъ къэсщтэну, псалъэм папщӏэ. Ар лэжьыгъэ ирехъу, ар мис иджысту макъамэ ӏэмэпсымэ уеуэу зыгуэр къибгъэкӏауэ ирехъуи, уэ езым бгъэзэщӏа лэжьыгъэр, уэ уи щӏыбагъ къыдэбнам ущриплъэжым и деж, Инал, уи гум зрихьыжу щыт?
Упсэу, Инна. Трахауэ, ирагъэтхауэ, зыгуэр къащӏу щытмэ, сэ сеплъыжкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм сеплъыжыфӏым. Сыщӏемыплъыжыфыр сэркӏэ сыарэзыу зэи сыщыткъымэ. Сэ сщӏар зы щӏыпӏэ дей зэрымыхъуар къызгуроӏуэ.
Мыхъуар зэбгъэзэхуэжын папщӏэ узэплъыжын хуей? Ар сэ къызгурыӏуэӏым, ар дауэ? Мыхъуар
сценэм ущисым дей къыбгуроӏуэ. Абы и пэм репетицэ жыхуаӏэращи, репетицэ пщӏауэ мыхъуар абдеж щымыхъуаура? Ауэ уэ утыкум укъитӏысхьэрэ, а бгъэзэщӏар утыкум дей къыбгурыӏуэжрэ укъикӏыжрэ узэлэжьыжу щытмэ, нтӏанэ уи щхьэ узыхурокъуж? Видео сыт птрахауэ щытмэ, иджыпсту щӏалэгъуалэ псоми зэрытщӏым хуэдэу интернет сыт къиплъхьэмэрэ? Сызэуа Зэи утыку ислъхьакъым, посту жыхуаӏэм уэдуэ ауэдэ сиӏакъым, ауэ инстаграм жытӏэнщи, историе жыхуиӏэращи, мис ауэдэ сэ си историем си щхьэр хэхауэ къимыгъэлъагъуу е зы кӏыфӏыгъэ гуэрым дей сэ си ӏэмэпсымэмкӏэ сэ шыкӏэпшынэ ирехъу, ӏэпэпшынэ ирехъу сеууэ къыщислъхьа къэхъу, къэхъуащ икӏи къохъу. Ауэ ар сызэрырар цӏыхум ищӏэн хуейкъым, сызэригугъэмкӏэ. Ар цӏыхуми игу ирихьмэ, сэ сфӏэфӏурэ ара? Инал, уэ студентхэм я щӏэныгъэр здынэсыр къыщахутэ комиссиеми уриунафэщӏу ущытщ. Дэ нобэрей ди студентхэм датепсэлъыхьмэ, щӏэныгъэ зрагъуэтыну, абы хущӏэкъуу пхужыӏэну, хьэмэрэ ӏуэхукъым щӏэныгъэри, Алыхьым жыхуиӏар хъунщ, жаӏэу къызыфӏэмыӏуэху куэду яхэт. Яхэту жысӏэу щытми, ар абыхэм я лажьэу къысщыхъукъым. Цӏыхур къыщыхъур гупсысэн щыщӏидзэр унагъуэра? Унагъуэм бгъэдэлъхьа гупсысэм къыхэкӏкӏэ езым гупсысэн щӏедзэ цӏыхум.

Дэ дыщытыфын хуейуэ къысщохъу, абы къыщынэмыщӏа дэ зыгуэр тщӏэу щытымэ, дэ зыгуэр длэжьу щытымэ, дэ зыгуэрым хэтщӏыкӏыу щытымэ, ар дэ къыдэупщӏа, дэ едгъэджа е едгъаджэ, абы зэрыбгъэдэтлъхьэн яужь дитын хуейуэ къысщохъу. Сэ ара сызэригупсысыр. Муэду хэхауэ ди образование хъуӏым жыпӏэу ауэдууи. Жыпӏэну тӏэкӏу сфӏэтэмэмкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мис нетӏэ зэрыжысӏащи, дэтхэнэ зы цӏыхуми езым и щхьэ щыщӏидзу щытмэ, мыращ сызыхуей жиӏэуэ, езым игъувыжыфу щытмэ приоритетри, сытри къехъулӏэну. Ди нобэрей щӏалэгъуалэм анэдэлъхубзэр зэрагъэбзэрабзэм арэзы укъищӏрэ? Арэзы сыкъищӏу схужыӏэнукъым, ауэ Дапхуэдэу щымытами, нэхъ ипэкӏэ зэрыкӏуатэр солъагъу. Нэхъыфӏ мэхъу, нэхъ къагуроӏуэ самосознание диӏэу мэхъу дэ дызэрылъэпкъыр хэхауэ. Дэ ди бзэр дымыщӏэу щытмэ, дэ ди унэцӏэри щӏэтщӏэн, дэ ди щыӏари щӏэтщӏэн. Щыӏэжу къысщыхъукъым, дэ ди бзэр дымыщӏэу щытмэ, мис а самосознание жыхуэсӏэ аращи, ар мэкӏуэд. Ар кӏуэду щытмэ, укъызыхэкӏар, узиӏисыр, уи бзэр, уи анэдэлъхубзэр умыщӏэу щытмэ, адэкӏэ уи къэкӏуэныр, уэ уи быным я къэкӏуэныр зиӏисыр ямыщӏэжу ауэдуэ сэ соплъ, согугъэ. Ныбжьэгъугъэр уэркӏэ Сыт, Инал, уэ ныбжьэгъу пхухъуну цӏыхур дауэ къызэрыхэпхыр? Ныбжьэгъугъэ щыжаӏэм дей, дауикӏ, цӏыху къыббгъэдэтын хуейщ. Мис мыращ жыпӏэрэ уелъэӏурэ зыгуэркӏэ. Ар унагъуэ ӏуэхуу ирехъу ар, адыгэм ди щӏыхьэхуу ирырехъу ар, ӏэщӏагъэу, щӏэныгъэу зыгуэркӏэ къолъэӏуауэ е уелъэӏуауэ ирехъу къыпхуэзыщӏэн, зыхуэпщӏэн. Ауэ дэ псалъэжь диӏэ, зыщымыкуэд щӏыпӏэ щыӏэкъым, жери. Ар къызэпкърыпхын щӏэбдзэу щытмэ, мис а нетӏэ жыхуэтӏа зи щхьэ зыхурикъужыным дыхуэкӏуэж. Абы ипкъ иткӏэ уэ уи щхьэ узыхурикъужым дэтхэнэ зы ныбжьэгъури къыббгъэдэтыну, къыщӏыббгъэдэтыну сэбэп узэрыхуэхъунур ещӏэри ара? Абы ӏуэхутхьэбзэ хуомыщӏэфыну ищӏу щытмэ, ныбжьэгъу езыр пхуэмыхъункӏэ хъунущ, ара? Иджы дэтхэ? Цӏыхум зыгуэр къыппихын щхьэкӏэ узиныбжьэгъур.
Хьэуэ, ауэдэ жыпӏэ хъуну, атӏэ сэ сызэреплъымкӏэ, мис сэ нобэ зыгуэрым сэбэп сыхуэхъуфу щытмэ, сэ ар сфӏэтэмэм, нтӏэ сыт-тӏэ мы дунейм дыщӏытетыжыр, зыгуэрым сэбэп дыхуэхъунра, ар дэ ди унагъуэу щырырет ар, ди гъунэгъуу щырет, ди жэрэгъуу щырет ар, ди ныбжьэгъуу щырет ар, дымыцӏыхуу щырет, дэ зыгуэрым сэбэп дымыху- дыхуэхъуфу щытмэ, Ар дэ сэбэпу къыдэкӏыжынура? Мис ауэдэу абы бгъэдыхьэкӏэ дэтхэнэ зы цӏыхуми иӏэн хуейуэ сэ къэслъытэр. Мис мыр согъэныбжьэгъу жыпӏэу укъекӏуэкӏым укъекӏуэкӏыурэ зы ӏуэхутхьэбзэ гуэр щхьэкӏэ уелъэӏури къыпхуищӏакъым. Цӏыху щыӏэщ, ар сэ си ныбжьэгъу сытми жиӏэу. Абы щыгъуэм и деж уэ дауэ узрегупсысы? Мы зэм къысхуищӏакъыми,

Сэ, сэ си щхьэкӏэ къэспщытэжауэ, зыгуэр къыщыпӏихым дей зыгуэр къует, зыгуэр къыщыуитым дей зыгуэр къыпӏех. Аращ икӏи, мис иджысту зыгуэр къысхуэмыхъуауэ щытми, зыгуэрым селъэӏууэ, ар къэзмыщӏауэ щытми, абы и жэуап зэхэзмыхами, ар иджысту къысӏихауэ щытмэ, къысӏихауэ жыхуэсӏэ, мы гъащӏэм зыгуэр къысӏихауэ щытмэ, ар нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ къызбгъэдилъхьэжыну. Зыгуэр къызбгъэдилъхьауэ щытми, нэгъуэщӏымкӏэ къысӏихыжыну, сэ къызэупщӏынурэ сэ жесӏэжыну. Ауэдэущ сызэреплъыр, Инэ. Уи мурад Тхьэм къуигъэхъулӏэ, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ. Упсэу, Инэ, си гуапэщ.